anyị aghanata na agba nke ịbụọ Opoto 2024 ọnya ka anyị nọ ị na-anya ịvụ na emebego ka esi eme oru obodo ezugo ka esi ezu ka anyị jee gụọ arọ ka ejee ka agwa gọọmenti na ive na-eme n'obodo ọka ome oke mmụọ ekene m unu ekene m unu ọkwa unu vụlụ ka o si do ee ọ na-anya bụ emume Opoto ka anyị nọ Opoto 2024 ee ọ bụ abụrụ ya anyị ejebego express n'ọnụ oyibo n'okporo ele anyị si emie mbụ ekene m unu aje baba 001 ekene gị manija mmụọ ka ị bụ mmụọ ka ị bụ ekene gị ekene gị ọka ọdụ ọka ọdụ ọka ome oke mmọnwụ oke mmọnwụ oke mmọnwụ oke mmọnwụ ekenekwe gị agwa enwekwọị ekene m unu dejeni ọ ka ọ dị mma ị na-anya ịvụ ma ndị sekuriti anyị na ive anyị na-eme bụ ive obodo na-eme kwa arọ kwa arọ ọkwụ ụtọ Opoto oke mmọnwụ ka ị bụ ekene gị oke nwere oke nwere anyị kenere gị ee unu na-anya oru obodo ezukọgo ka esi ezu maka na ọ na-aga ezuo ka esi ezu eli anụ udene atọtuo ngịga ee maka na akwụ na-aga ọcha na ikiri achọba nnụnụ ogologo opi opi ọnụ a sị na nne mụrụ onye ovu oghele na-achụ uche n'aka ee na nna tụlarị ka o juo abọ nne chịpụgharị achịpụ ka o puo echi na ikpe amakwa nna m ọ mara nne ọ bụ abụrụ ya n'Opoto 2024 ka anyị nọ n'ime anyị ejebego ịgụ arọ ka esi agụ ya anyị na-egbodozi express anyị egbogogo na eke mee ka esi eme tie n'ọkpa tie n'isi nke va abụzi obi aṅụrị unu na-anya ịvụ na mmadụ kara ikwesị ikwesị ọ gaala ọ gaala ndị obodo ji ebili ee e dey play e dey show ekene gị ọ dụ clear ọka ọdụ mma oke mmọnwụ oke mmọnwụ oke mmọnwụ ọka ome ọka ome unu avụgo ka o si adụ unu avụgo olili Opoto Enugwu Agidi unu abụghị ee e dey play e dey show thunderous light photography ee ọ dị very very clear mmụọ ka ị bụ ekenekwe m gị ọ ka o mere ara ekwukwa na nkịtị jogoro masta ekene m gị ekene m unu Yeah. onye ọ dụ ka ọ na-agbanarịzi ya agbanarị ọ baa moto ma ya bụrụ na olu nke ọ na-eje

oke ọdụ ekene m gị maka na ọ na-aga nwata malilie ive ọ dị ya mma na arụ ee ọra obodo ezukọgo anyị nọ anyị gwili anyị kwụ chịm chịm egwu a na-atụrụ ya anyị ive anyị na-eme bụ ive anyị maalụ anya ya Opoto Enugwu Agidi 2024 egwu adụrọ ya anyị ejirọ ụjọ eme ikolobịa ee ọ ele nna anyị va melie ka ichie ukwu melie ka ichie nta melie ka e melie gboo gboo gboo li gboo gboo ekene gị esi ekene gị ee mmọnwụ akalịa ọchaụla oke ọdụ ive nkiri ọha ive nkiri ọha mmụọ na isi mmụọ na isi arụmnagụ ekene gị ekene gị oke ọdụ oke ọdụ ekene m unu ekene m unu ha mmụọ ka ị bụ oke mmọnwụ oke mmọnwụ ọka ome ọka ome ọka ome anyị ejirọ ụjọ eme ikolobịa anyị ejirọ ụjọ eme ikolobịa ee oge eyiri mmọnwụ ọ gaala aba mmọnwụ ọ gaala aba mmọnwụ oge onu oge onu ekele gị ekele gị ibida ọgọ ọmẹ ọgọ ọmẹ e dey play e dey show e dey play e dey show ọdụ fọkin clear ọgọ ọmẹlẹ ọgọ ọmẹlẹ ọpọtọ festival twenty twenty four. Opoto festival 2024 nene ikwesị ikwesị nene ive obodo ji bili dịka ọfị ekene gị dijeni dijeni ee ive a na-eme adịrọ easy ee ọka o merie anyị agbadebenu anyị agbadebenu onye ọdụ na nke ya na nke ya ee ngilimashaodi ee oguzuduwe mmụọ ka ị bụ ijele ka ịkpa ijele ka ịkpa ekene m gị dija ya gazie